biko Ojiọfọ sị na ọ bụ ọnwụ ṅụfọrọ ọnwụnwa ara makpokwa bere na siga a pụtakwa chetakwa na ọ bụ ụgha ṅụfọkwara aṅụghị ara achọrọ m ka anyị jee ihe isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ aghụghọ mana ihe na-evute aghụghọ bụ ụrị ha wụ enyi achọrọ m ka anyị rutu aka mgbe anyị na ndị nwa bekee bido kpawa ụrị mgbe anyị bidoro ime ụrị onye ghọrọ ibe ya aghụghọ ebe m chọkwara ịgbakwasị ụkwụ ihe Mike Ejeagha karọ ndị Igbo o nwere aka o ji enyi na mbe kọọrọ anyị ewerele m anya dimkpa ji ele anya n'akpa dịka onye igbo m wụ tinye anya n'akpa na-achọpụta na akụkọ Mike Ejeagha ụdị ihe anyị na nwa bekee yi medere na nwa bekee wụrụ mbe na anyịnwa wụ enyi anyị lefere ha anya maka ukwu anyị ha dịka mmadụ n'ụba anyị bụ the giant of ị dịkwa mma ndewo ịdị na awue aha m bụ Nkwachukwu Ojiagbọ a na-akpọ m Ojiọfọ abụ m onye Olokoro nke dị na Ọmahịa n'obodo nke Chineke isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ aghụghọ achọrọ m ka anyị rutu aka mgbe anyị na nwa bekee mere ụrị onye ghọrọ ibe ya aghụghọ ị ga-ejiriri ntị onye igbo na obi onye igbo soro m maka igbo ka m na-asụ ihe m ji na-asụ igbo bụ na a ga-esiri n'ụlọ mara mma pụọ la ama izu ka mma na nneji enwe m ike gaa n'ihu ma m ekeleghị ọha nwe eze ekelere m ndị nze na ọzọ ekelere m ndị chiri echi n'ala Igbo ekelekwa m ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afa ma ndị mgbọrọgwụ ma mkpa akwụkwọ Ojiọfọ shị ihe onye chiri ya zere ọ ga-adịrị Igbo la mma Igbo mma mma nụ nwa bekee kọrọ m ebe m si bịara Olokoro mgbe mụ na ya mewere ụrị sị m na Jerusalem dị n'elu ha kọkwara m na ụwa awụghị ebe obibi na o nwere ebe m ga-aga wụ ebe obibi ebe a rụụrụ m ụlọ m ga-eri ụwa ọma mana mgbe m nwụchara mụnwa gwakwaranụ nwa bekee sị ya na chineke awụghị ọbịa la ebe ọbụla mmadụ hụrụ onwe ya na ndị igbo ji mmiri maa chineke atụ mmiri ahụ nọ n'ama nna gị aha ahụ ọ na-aza ọ bụrụ na otu mmiri ahụ sọpụ gaa na mba ọzọ mba ọzọ agụrụ aha ke ya na onweghị ebe chineke wụ ọbịa i nye asị ha lekwa ala nọkwara ebe a kpewekwere chi gị otu unu siri ekpere ala be unu bifo unu abịa be anyị na anyị asịghị unu mee nke anyị anyị agwa ha na nkụ dị na mba na-eghere mba nri nwa bekee a na-achọzi ịgwa m na o nwere mgbe mmiri doro n'ụwa toju ebe niile Noa arụ ark nwụrụ nke a nke a nwụbakwa mana ndị nna anyị matakwara na o nweghị mgbe ụdị ihe a mere n'ama nna m ebe mmadụ maruru akụkọ ya dịka mmadụ ọ wụ ọ ya wụ mma nke ndụ mmadụ ọ wụ ọ dịkwanụghị amamihe kacha mmadụ ịmara onwe ya ọ bụrụ ma ị maghị onwe gị ga-amatanwu onye ọzọ Oji ọfọ kelere Igbo ọ bụrụ na ewepụ nwetache akụkọ aghụghọ onye isi ojii na onye ọcha nke ndị Kongo mekwere ha mgbe John Hawkins onye pọtụ onye Pọtụgal dara gwa ha lekwa ụgbọ ha banye n'ime ya na nsogbu ha agwụla ya buru ha ga ree ha ha ma akụkọ ha otu ihe mere ndị Igbo bụ na anyị hapụrụ ihe anyị na-eme n'ala anyị anyị ji na-echeta onwe anyị o nwere akụkọ m nụrụ maka ndị Ethiopia o nwere mmemme ha na-eme omenala ha ha bịa ha eri anụ ndụ m abịa ka m chọpụta ihe mere ha ji na-eme ụdị ihe a ha sị na n'oge agha dị ka akụkọ ha si dị na o nwere mgbe agha aduwa na ihe ndị onye iro na-eji amata ebe ha nọ wụ ha hụcha anụ ewere anwụrụ ọkụ ya chọrọ ya bịa ebe ha nọ n'abalị ha sị ka ha hapụ ịna-ahụkwa ya ha eriwe ya na ndụ mana ha riri ya na ndụ merie agha ahụ dị ndụ ọ wụ ha nọtụ ha eme omenala ya cheta onye ha wụ ọ bụrụ na i chefuo onwe gị ihe ọbụla mmadụ kọọrọ gị ị ga-ekwe burukwala obi na anaghị agwa onye igbo na ọ dịrị ihe were chiela akpa ị ga-agụrịrị ya agụụ ya n'ihe oge agụgharị ya ọ ihe i ketere na nna gị nwa ọkụkọ na-eso nne ya akpa nri na-eme nne ya tụrụ akwụkwọ ndụ oke ya soro tụrụ maka na ọkwa gwara ụmụ ya sị ị tụrụ jigbọ gị tụkwara mgbọrọgwụ ihe ọ na-agwa ha wụ gị rie kpere gị ṅụọ ọgwụ oji ọfọ kelere igbo igbo mma mma nụ